takhala na mbuyomu kuti chipani cha malawi congress chikupanga matriki omakhazikisa tizipani tina ting'onoting'ono kudzera mu mayina a anthu ena kuti tizinena kuti kwabwera zipani zina koma chonsecho zili nthambi za chipani cha malawi congress party Anthu ena mumakhulupirira ena simumakhulupirira koma ifeyo tikamanena timakhala titamva fungo, timakhala titafufuza, timakhala tili ndi witness ya zinthuzo. ndine pastor shumba yemwe uja iyi ndi vn ya namba 3 yatsala vn imodzi imene muyilandire kuchokera kwa ine mu tsiku la lero zomvetsa chisoni zopatsa manyazi kuti Kuphedwa kwa Saulos Chilima it was a big challenge kunena kuti a ngakhale atafa, ngakhale utm itachoka, ngakhale zipani zina zitachoka mu mgwirizano wathu koma ifeyo tidzapanga zipani zina zimene zidzagawe mavoti kumwera komanso kumpoto ndipo anthu onsewo tidzaphatikizana ndipo tidzapambana. panopa mukamamva mcp kupanga matukutuku kunena kuti ayi ife tabwera kudzakhala ndipo ife tiyima tokha ndipo tiwina nkhani imene ikuwapatsa kulimba mtima ndi imene ndikufuna ndiyifotokoze pano lero ndabwera kudzaphulitsa mabomba amene amalawi tikufuna mutseguke m'makutu muzidziwa kuti kodi chikuchitika ndi chani ifeyo ndife Amalawi 24 Hours tidzakhala tili pano kukupatsani, kukudziwitsani, kukufotokozerani choona chenicheni chimene chidzachitike. Zikamachitika mudzikhala mutazidziwa. Chipani cha Frank Mwenefumbo chimene chakhazikitsidwa posachedwa pompa mchigawo cha kumpoto akuti ka nrp ka akuti chani kaya dzina lake la chipanicho amene mukuchidziwa inu

kuti azimayi ayambe kupanga mapulakatisi cholinga chakwera akamabwera ku UNGA kumene wapitako akuzakhala ndi msonkhano chigawo cha kumpoto ndi cholinga chofuna kuzafafaniza mapazi a adadi amene akukapangisa msonkhano ku katoto loweruka likubwerali ndiye frank mwenefumbo anaitanitsa azimayi amaudindo kunyumba kwake kaya ndi ku ofesi kwake kumakauza kuti muyambe kupanga mapulakatisi a- a- achakwera akamadzabwera kuno mudzawalandire ndi nyimbo ndiye anthu akudabwa kuti aa inuyo mukutiuza ife za achakwera pamene president wa chipani chathu ndi inuyo inuyo nde tizipanga liti practice ya msonkhano wanu amesa achakwera ali ndinso ali ndi chipani chawo akuti ayi inuyo mumve zimene ndakuwuzanizi mupange zimenezo ndithu kuti akamabwera president wa dziko lino achakwera inuyo achipani chathu mukakhale mukukawalandira ku airport komanso kuyimba nyimbo misonkhano yawo ayayayayaya malawi chaka chimene chikubwera chizilichi 2025 tilowera mboma mathiriki chifukwa awa atonda ndi mathiriki awa akupanga mathiriki ndi azimayi alowa kumemeza makukamu kuwauza achipani chawo akuti asa Ngati ndi zimenezo, ine ndadzituluka, kupita uku, yii! Ngati ndi zimenezo, ine ndadzituluka. Kufikira lero, chipani chija cha Amwenefumbo chayamba kuphwasuka, azimayi atuluka, moti pano azimayi a Mwenefumbo mu chipani chawocho ali pakalikiliki kupanga apply mu dzipani zina. ena akulowa ku utm ena akupita ku dpp ena akupita kumene akudziwako chifukwa chongotchula dzina loti chakwera anthu akuti yii sindingapite ku chikangawa nkhani ndikuyankhayi yachitikatu kumpoto kumzuzu sikwinanso iyayi this is a true story kutopa enanso mutsutsanso pene papa koma mungo- mu- mungodekha phee 2 3 days mumva zenizen zake zikuchitika ndipo ena azakhala akulandilidwa kuchokera ku chipani chimenechi cha frank mwenefumbo ena akupita ku utm ena akupita kumene akufunako chifukwa chongotchula dzina la chikangawa mani zikuchitikatu mdziko lake lomwe lino tinakamba kuti amwenefumbo sangapeze mpata ndi mwayi wopangisa chipani mmene chimakulira chipani koma mutafufuza chipani chawo chinachitika mwansangansanga kwambiri mosavutanso kukapangisa registered ndiye zina zili kumwera kwathuku kumwera kwathuku zina akuti ka pdp ndiye simbo yaketu aye kama guys masimbo azipani enawa kungoona wekha ukoza kubwera nimafuna ndikalowe chipanicho koma ayi ayi izinso ndiye zina zake chimbalame ndiye chinchini mulomo wapamwambawo wautali osongola bambo ngati zingano kungokugunda pang'onewe mwangozi wapita amene aja nawonso kutoko ndi zokhazokha tikunenazo apangidwa sponsor ndi mcp convention apangidwa sponsor ndi mcp zonse zija kuti ati agawe mavoti chigawo chakumwera kenakono election ikamayandikira anene kuti ife tikupanga alliance ndi mcp nawonso atumpale mwenefumbo anene tikupanga alliance ndi mcp kuti agawe mavoti akumpoto Nawonso agawe mavoti a kumwera ndi eastern. Kutoko chigawo cha pakati ayi ndithu sakulimbana naponsoyi akuti ndiye kwamathu kumeneko. Zimenezo amalawi ndafuna kuti muzidziwe kuti this coming year kuli chapwa kuli sapato ya gondola. tisavale masilipasi tiyeni tivale jombo nikumanga zingwe mpakana mmendomu chifukwa ntchito ilipo amwenefumbo kwakanidwa azimayi akana kukayimbira chikangawa akamabwera kumpoto kaya zitha bwanji kaya komabe tidzikupatsirani chifukwa zobwerazo ndiye zikubwera ndimangofuna ndikutsineni khutu anzanga kuti tuku nkhanga zisanaone ife taona tumpale mwenefumbo moto Anthu akumpoto ndakunyadirani koopsa azimayi akumpoto mulandire ulemu wanu tiyeni tiyeni tiyeni tiyeni tiyeni tiyeni inyodoka yokha inyodoka yokha izi zangoyamba zazikulu zichitika